ọtụtụ amamihe si na um, ọnụ ya wee na-apụta ịkọwara anyị ihe gbasara ọjị ọtụtụ ihe ka o kwurula ugbu a na mgbe ọ na-akọwa kedu ihe butere ọjị na ndị Igbo ajụjụ a mere fada ji kọwara anyị akụkụ ahụ ọjị niile Nke a otu ihe m na-amụta ebe a dịkà onye na-amụ akwụkwọ dịkà nwa akwụkwọ wee bụrụ na ụfọdụ mgbe ọtụtụ n'ime anyị na-asị oh asụsụ Igbo ezughị oke maọbụ nke a ị ga-ahụ na ọtụtụ ihe niile fada kwuru n'ebe a Igbo ka o ji na-ekwu iji kọwara anyị akụkụ ahụ ọjị niile ruo na akụkụ ahụ ndị ọ kpọrọ aha mụnwa na-anụbeghị mbụ ah, nke ọ kpọrọ ajala ah, nke ọ kpọrọ njala njala Ehe, otu onye um, ebe a nyere anyị aka kpọkwa ya ụyọrọ um, nwanne anyị nwoke Reed Bucking ndewo I- I hope ọ nwoke maọbụ nwaanyị nke ọbụla ndewo um, inye anyị mkpụrụ okwu ọzọ a na-akpọ um, okwu ahụ bụ njala nke bụ ụyọrọ nke na-egosi ọjị cluster ama m na ọ bụrụ na dịka fada na-akọwa ugbu a unu nwere the mental picture um, unu na-ahụ ọjị dịka anyị niile maara osisi ọjị um, ewezụga ma i toro na ala na-abụghị ala Igbo um, ị nwekwara ike ịhụ ọjị na ịntanetị ị gaa jụọ eh, Google sị ya Google biko gosi m um, foto ọjị ọ ga-ewepụtara gị ya n'ihi na uh, nwa amadi ahụ ma ihe niile anyway um, ọtụtụ okwu ka fada wepụtarala anyị ebe a na-enye anyị nwere ike inye anyị echiche ịkpọrọ echiche laa azụ nke na-egosi na amamihe dị na ihe gbasara ọjị ọ bụrụ na ụmụafọ Igbo wee nwee um, ọmụma ihe gbasara ọjị n'ozuzu oke ị ga-ahụ na Igbo ga-abụ nke e jupụtara na ịhụnanya dịka na ịhụnanya ka ọ na-akọwara anyị bụ ya na-ejikọta ọjị ibe ọjị na ibe ọjị n'ihi na ya enweghị akwara anyị na-ahụ ma emepe ọjị ị naghị ahụ um, kedu aha ya ntu eji kụpagide ha enweghị ihe ọzọ jikọtara ọjị na ibe ọjị na ibe ya mana ọ na-ara ahụ ụfọdụ mgbe ịgbawa ọjị iji naanị mkpịsị aka maọbụ mbọ gị wee gbawa ọjị um, um, ọjị ọbụla ewepụtara ka dị ọhụrụ ọ na-enye nsogbu ịgbawa ya mana i mewe i meghee ya i wee hụ na onweghị ihe ọbụla onweghị ọkpụkpụ onweghị akwara jikọtara ha abụọ nke eh, fada na-akọrọ anyị na nke a na-egosi ịhụnanya dịka um, Chukwu nyere anyị ọjị dịka ndị Igbo um, biko ọ wụ na i nwee ajụjụ n'ihe uh, fada kwuru tinyere anyị ebe ahụ ọkwanụ na ị chọrọ iji ọnụ gị wee kwuo ma jụọ ajụjụ gị um, mee ka m nabata gị ebe a uh, zitara m ozi sị m nabata m aga m anabata gị ka ị bịa jiri ọnụ gị kwuo okwu anyị na ha agbalịla anyị nwere ihe dịka nkeji iri atọ fọrọnụ anyị ga-eji nkeji iri atọ wee um, leba anya n'ihe ụmụ ụfọdụ ihe ndị a niile fada kwuru n'ihi na taa ihe anyị na-achọ ime ịwa ntọala n'ihe gbasara um, amamihe dị n'ọjị n'ihi na ọtụtụ ihe uh, fada ama ọ ga-agwa anyị karịrị akarị dịka ndị na-eme nchọcha dịka nwanne m nwaanyị ọkammụta echebima ga-eme ka um, akwado m sị na nchọcha na-ehiwe isi na ndekọ ọ bụrụ na ị na-eme nchọcha ị naghị edekọ ihe gbasara nchọcha ị na-eme ọ dị ka onye onye na-agba mgba na-enweghị isi ọbụla ihe ọbụla ị na-eme ga-aga ọ ga-alaghachi n'ikuku mana ihe ọbụla e dere dịka e kwuru ya n'akwụkwọ nsọ ihe e dere ede e mewe gịnị e dewo ya ya bụrụ na i weghị ya gara kpọọ ya ọkụ ma ọ tụfuo ya ma ọ bụ taa ya ma ọ bụ loo ya ihe ahụ i dere ga-anọ wee ghọọ amamihe nye ụmụazị ndị na-abịa abịa ya nwa mere m ji na-edekọ ụfọdụ ihe ya nwa mere ihe anyị na-eme taa anyị nọ n'ikuku nke a na-akpọ online onyonyo a bụ nke onye ọbụla hụrụ ya nwere ike ile ya wee mụta ihe n'ime ya um, dịka ihe fada kwuru um, dọkịta echebima nwere ihe i nwere ịtụnye ma nwere ajụjụ i nwere ebe anyị na gị nọ ebe a tupu m akpọrọ uche fada gaa na um, ihe ọzọ nke ga-abụ um, maybe um, ihe ikpeazụ anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa anyị wee mechie mba um, uche m dị na ihe niile a na-eme amụtala m ọtụtụ ihe fada akọwala nnọọ ọtụtụ ihe ihe jikọrọ ihe jikọrọ ọjị ibe ọjị niile ọnụ ha gbaa asaa gbaa iri na anọ otu ihe jikọrọ ha mana i mepezia dị ọjị o nweghị ihe ọbụla ị ga-ahụ o nweghị ihe ị ga-ahụ dịka eriri ma ọ bụ nyakụ gum ihe a wụ ihe siri ike ọ ya pụtara na igbo niile kwesịrị ịdị n'otu ọjị na-egosi ịdị n'otu n'ebe ndị igbo nọ maka ihe a jikọrọ ọjị ọnụ onwe ya hụ gị awụ ezigbo ịhụnanya na igbo kpọkwara n'ọjị ihe a sị na ndị yoruba na-akụ ọjị ndị hausa ata ya ma ndị igbo ji ya mere omenala ya wụrụ ya ka ka ọ gaa n'ihu ihe uche m dị na ihe na-ekwado akụtachara ya ndị ahụrụ m ahụrụ m ịhụnanya na-agbapụta ebe ahụ ị nọ gị na ebe ị nọ na-achị ọchị eze Ha, ha, ha, ha, ha. e nwere ebe m nọ ndewo ka m gbanyụkwa nsogbu adịa ndị na-abata ebe a biko na-emetụrụnụ anyị aka um, aka na akara ịhụnanya Ify ana m ahụ gị um, ana m ahụ um, nwanne anyị nwoke Ephraim 4040 ana m ahụ gị pastọ chef um, ndewo pastọ um, Ndu- ndukwu ndewo um, ọ bụrụ na ị na-abata ebe a ah, onye mụ na ya nọ ebe a bụ um, fada Adunchezọ onye na-enye anyị ọtụtụ ịhụna amamihe nke sitere n'ọjị dịka o si mara ya dịka o si gụtakwa ya n'akwụkwọ otu ajụjụ na-eri m nri n'obi na-adịkwanụ m um, ezigbote mkpa ka m jụọ tupu anyị agatee aka na ihe anyị na-ekwu bụ Fada, um ị bụ onye gụtara akwụkwọ ruo n'ogo ọkammụta, bụrụ nwa afọ Igbo ma omenala na ọdịnala Igbo, wee bụrụziekwa ụkọchukwu. Ajụjụ m wee bụrụ, dịka anyị niile ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-ekpere Chineke site n'okpukpechi nke Christianity, Anyị bịara na-enwe ihe dịka ndọrọ ndọrọ nke e nwere ike ịkọwa dịka conflict na amamihe na-esi na omenala anyị na ọdịnala anyị na amamihe nke si n'akwụkwọ nsọ dịka anyị niile na-agụ ya nke gbasara Jesu Kristi na Chukwu nọ n'elu na a, Chukwu Abịama dịka ndị Igbo na-akpọ ya. Ajụjụ m ebe ahụ wee bụrụ, e nwere ihe metụtara ọjị bụ arụsị n'ụzọ ọbụla dịka na maọbụ ịta ya ata o maọbụ ịgọ ya agọ o maọbụ iche ya eche o kedu ụzọ ọjị ji metụta ịgọ arụsị maọbụ megide okpukpechi ndị ofufe nro nke Kristi. Ọ dị mma. ọjị enwerọ nke o megidere ma na omenala ma n'ụka ife dị na ya bụ na egwu batara n'ama atụrụ atụrụ wee bido wee wụrụ ya awụ fa ncha niile wee bụrụ njalaka ndị be anyị wụtara wụnaga n'ife fa na-aghọtarọ nke ịkpọrọ afa kịta alụsị fa ma ife bụ alụsị ma ọ bụrụ na a sị sị kọwaa alụsị ọfụma onwere ife dịka onwere ife dịka abụ m ụkọchukwu fada ka m chili ịbịa n'omenala ife akpọrọ omenala na ụka o nwere ofu mkpụrụ ife dị iche ife ụka na-alụ n'ebe omenala dị ọ dụka iwele ọkụ chedo n'ebe ọchịchị dụ o nwee ife bụ ọ- dụ njọ dụ na ya afụ ya ewepụ ya mana ụka adịghị ebugharị ife anwa inyogo tọọchị anara ewegharị ife ọ na-enene hmm. ịbịa kịta na alụsị ọ dụ m ka sị nye m oghere ka m kọwaa nya bọsị a ga-akwado tinye ịfụ na e, ndị nke anyị na-eme kịta a na-akpọ alụsị ọ n'alụsị ka ma ndị juu si wee bido mana ọ bịazie mgbe afụ ebidoro ya na- n'oge nke ndị juu ebe fa nọ wee zute chukwu fa fibe okwute n'ebe afụ Mm. mana ọ bụrọ ụka fa apụtabere mgbe anwa o etu anwa ka alụsị si ebido ebe ndị fụlụ ife omimi fa jefirie ebe anwa etu afụ ka alụsị si were ebido kedu ife dịzi iche ugbu a na n'ụka um, o nwere mgbe a ga-ekpe ekpere sị raise an altar ọkwa ya yes okay gaa n'ihu so mgbe ife niile a bụ agụrụ akwụkwọ ndị na-achọ ka fa kọwaa nya aghọtara ife fa na-akọwa maka gịnị na o were oge 2000 years before abịa ka nweta first formal religion ya bụ nke ndị juu Judaism ife e nweburie izizi mana ife niile anwa fa na-efe bụ na usoro ndị be anyị tata ka na-akpọ alụsị usoro anyị si wee nwee alụsị ife dịzianụ bụ na ka a na-emezie ife mgbanwe na-abịa enwezi onye nke nụnwa amụrụ sịrị na nyanwa bụ nwa chukwu ka ya bụ na na etu o si wee dị na be nna ya ife afụ unu na-achọ n'ebe a na m na-enye n'ebe a ọ nya bụ Christianity so ife ụka na-ewetazi bụ kedu etu a ga-esi gaa ghọtazi ife anwa anyị na-emebu ọ bụrọ imebi ya emebi ụdị mụnwa enwego ndị fada chọlụ ka ee na a ga-ebupụ alụsị nka nsị a mba ị ma mbupụ ya ma ọ bụ na ọ nwere ndị ka na-efe ya efe mana ị ga-akụzi nkụzi ganye na ndị anwa aghọta ya alụsị n'ezi anya ma ya afụ na ndị ya na ya na-abọghị ọ ga-esi ike mana ife afụ dụ n'ime ya bụ alụsị ọ bụrụ na ị ghọta ya ọfụma ị gara akpanwu oke n'etiti ụka na omenala dịka nke ọ ga-abụ ị chọọ ikwu okwu kịta ị sị Jesu Kristi na ife ndị ọcha Jesu Kristi bụ mmadụ bụrụ Chukwu a mụrụ ya na nke ndị Izrel Jesu Kristi abụrọ onye West ife a na-esolie abụrọkwana ọzọ i weli Jesu nye ndị west ọ dịalị ndị west i weli Jesu nyelu ndị east ọ dịalị ndị east Jesu bụ Chukwu nwa e mere mmadụ ọ dịka anyị so ị kpọbata ya na be gị ọ gara emebi ife dị na be gị na ọ chọrọ ka o mee gị ka ị mara nna so mana ị ga-afụ I believe that ọ bụrụ na unu nwere ohere nkọwagide ife a na-akọwa kịta ị fụ ebe anyị si were isi chee ụzọ bịa bụ ife mmụta ọ ga-abụ a fụ etu e si wee tụsa anya ka ndị be anyị nwee ike chere echiche maka aka m ekwurọnụ kịta maka ịwa nya bụ ọjị ịgọ nya bụ ọjị i luo na ịntanetị ụmụaka niile nke kwetere n'ife ka ike onwe o te nzu o bulu ọjị gọwa nna ọkwa nsị bolingo ka ndị Igbo zọnyere ụkwụ na ya kedu ife ọ bụ ọjị nwere onye ọ dịrị ma ọ bụ na a ga-awa ya awa oge ọbụla a ga-awa ọjị awa o nwere onye ọ dịrị onye ahụ ọ dịrị nọ n'ebe afọ ọjị abụrọ etu i si wee malụ ekwu okwu ọ banyere na rhetorics ka anyị gọọlụ ndị nna nna anyị fa ka eme nke izizi bụ i lulu ogo ịgọ ọjị that's what you ask yourself i lulu ogo ịgọ ọjị ọ bụrụ na i lurọ ogo ịgọ ọjị wee jeje bie ọjị aka ị lụgo onwe gị ya bụ n'ife niile ụmụaka pụtara chịla aka wee wụnyezie kịta fa amarọ oke and ọ bụrụ na a ga-enwe ike anyị na-progress I will just be explaining to them unu anụberọ maka mmanwụ I will explain to you etu mmanwụ si bata anị Igbo ife mmanwụ na-alụ na ndị okenye be anyị maali na ife fa na-eti bụ mmanwụ until m gwazie ndị okenye jụọ fa ajụjụ kedu ife eji etili mmọnwụ n'ala Igbo fa nenebe m enene m wee kụzielu fa na ọ dụ sọsọ isi ife ịnọ mmọnwụ ji agba n'ala Igbo fa wee gebe m ntị wee kọwaalụ fa nya fa tibe mkpu oge anwa nna m nọ ndụ fa jee ebe nna m n'Ọka ka e je malụ ma ọ nyanwa bụ onye bu alụsị ndụ be anyị ebe m nwa si amụta ife m na-akụzi papa m wee sị fa na nyanwa bụkwa etu fa si ege ntị ka nyanwa bụ nna m si ege ntị nke a ka mere eme before nna m wee nwụrụ so azago m gị ajụjụ gị mmadụ ị zago ajụjụ m ndewo um, nke ị pụtara na enweghị ihe gbasara ọjị megidere ofufe nke ụzọ Chukwu nke bụ Christianity anyị nọ n'ime ya taa ihe ajụjụ a ji dị mkpa bụ na ị hụla na e kwuo okwu ofufe nro bụ religion anyị nwa bụ ndị Igbo na-ewere ya na anyị niile bụ ndị na-eso ụzọ Jizọs Kraịst ndị Christians um, anyị ahụla ihe na-eme okwu na-ada ọnụ na-aga na Naịjirịa um, ebe niile ugbu a gbasara ogbugbu a na-egbu ndị ndị na-eso ụzọ Kraịst um, nke ndị um, Alakụba na-eme um, nke ndị na-ahụ mmadụ iro to the point that a na-egbu um, mmadụ na-akwafu e, e, ọbara n'ụzọ niile dị iche iche um, um anyị niile nwere ụzọ anyị si na-ele ya anya n'ọnọdụ na anyị hụrụ na ihe gbasara okpukperechi nke ndị Igbo bụ nke siri ike mana oge nke anyị nọ n'ime ya ugbu a bụzikwa oge nke um ọ bụghị na o bidoro taa o tekwala rukwa tupu a mụọ anyị nwa bụ oge nke anyị na-ahụta na um okpukperechi nke Christianity bịara kwụrụ, e dosa ya n'otu ụzọ, a na-elezi um dịka ị sị na um ọ bịara weta ihe dịka ọkụ torch, e jiri ya na-elezi omenala na ọdịnala Igbo ma ọ bụ ọdịnala ndị niile eh, dịka ha si nwee ya ọtụtụ mgbe anyị na-anụ ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu okwu Chukwu wee na-arụtụ aka ka ọdịnala maọbụ omenala ji bụrụ um, kedu aha ya ife arụsị wee na-eru na o nwere oge ọ na-ewu ewu ebe niile ọ bụrụ na um, a mụgharịa gị ọzọ ma ị gabeghị na ụlọ unu na ime obodo unu gaa bupụ gaa butuo okwu ha maọbụ ihe ndị ọzọ ihe niile na-eme gị bụ nke ndị nna nna nna nna gị butere gị n'ihi na ha fere arụsị na ihe niile anyị agaghị etinye ọnụ na ife arụsị n'ụbọchị taa n'ihi na um, anyị chọrọ ka anyị gbado ụkwụ n'ihe anyị bịara dịka mmechi okwu anyị dịka anyị nwere nkeji ole na ole iji kwachie nke ụbọchị taa um, biko ndị niile na-esonye anyị anyị ga na-enwe mkparịta ụka kwa mgbe kwa mgbe um, dịka na satọde niile gawa n'ihu ọ bụrụ na fada nwehaala ohere mụ na ya ga-anọ ebe a ruo mgbe anyị ga-ekwucha ihe gbasara ọjị um, ihe a na-ekwu ekwu ka nkụ biko mgbe ọbụla o ruru ọ kụrụ elekere anyị isii nke um, oge naijiria soro anyị bịa ebe a anyị ga na-eme ka unu mara unu gbaa mbọ sonye anyị na tiktok sorokwa fada um, nke um, aha ya bụ chetus na tiktok um, anyị ga-agba mbọ na YouTube ime ka um, e webata ya na YouTube n'izu um, na-abịa abịa n'ihi ụfọdụ ndị mmadụ chọrọ ịbata si na YouTube mana ha enweghị ohere ịbata ya bụ na um, ndị soro anyị na mbido uh, fada ekwuola ọtụtụ ihe um, ndị na-akwado ihe niile anyị na-eme ebe a na-emetụrụ anyị aka na akara ịhụnanya chukwu gọzie unu ihe ikpeazụ um, m ga-ajụ fada dịka ị kọwatụrụ anyị na enweghị ihe megidere um, o nweghị ihe megidere okpukperechi nke anyị na-ekpe taa bụ ebe ọjị nọ mànà anyị mààrà nà ọ̀tụtụ ụmụ̀ afọ Igbò a mụ̀rụ̀ taà amaghị enwēghị àmàmihe sitere n'ọjị butere nà ọ̀tụtụ nà-adàzi iwu ọjị̄ dịkà i kwùrù ya ebe à taà ànyị nọ̀kwà n'òbòdò ǹkè anyị hụ̀rụ̀ nà a nà-akpàgbu anyị na-èmegbu anyị ruo nà o dubànyela ụmụ̀ ụmụ̀azị Ìgbò, ụmụ̀ afọ Ìgbò ụfọdụ ndị na-etinyezi aka na mpụ na arụ nke anyị na-anụ you know, na-ahụkwa ụfọdụ n'ime ha n'ụbọchị taa um, dịka ị na-akọwa nsọ ọjị fada ị nwere ike ịrụtụrụ anyị aka ụfọdụ ihe ndị bụ nsọ ọjị ama m na ị naha emetụla ya aka ntakịrị ntakịrị ị nwere ike ịrụtụ aka ụfọdụ ihe ndị bụ nsọ ọjị ị nwere ike ikwutukwara anyị ihe gbasara nsọ ọjị o nwere ike ibutere anyị ụfọdụ ihe ndị anyị na-ahụ n'ala Igbo taa nke anyị chere na ọ dịghị mma kedu ihe i nwere ike ịma maka nke ahụ ndewo yes um, ife izizi m chọlọ ikwu nụ bụ ọ dụkwa ọtụtụ n'ife m chọlọ iwepụta mana anyị elurozi na ya taata

ọ bụrọkwanụ ụka kụziele ndị be anyị iwu n'eri nke Chukwu iwu Chukwu n'eri du n'ana Igbo tupu ụka wee bịa ọ bụrọ ụka kụzili ya ụka mere ka a ghọtabazia nya mụrie amụ mana iwu niine anwa e- e- ana igbo chedoro iwu n'eri chukwu tinyere Fada, kedu ihe bụ iwu na-eri ọ bụ iwu iri na abụọ Chukwu nyere ụmụ Izrel bụ ka ọ ọ bụ the ten ten commandments nke anwa iwu moses iri? wetara Iwu iri.
Okay. a Aha.
na-eme ya observe n'ana igbo before ụka wee bịa Aha. ụbọchị ọzọ unu ajụọ m ajụjụ nke unu kpọrọ afa aka nzukọ m ga-etu igbo si weli na-echedo ya tupu ụka wee bịa fe ife niile anwa ka a tụgharịziri mee nya ife ndị ụka then ee eh, ị sizie onye na-ekwunu kọwaa nya na omenala Igbo ọdịnala Igbo ma nyanwa aghọtarọ ya nke kachasị njọ kịta bụ na ndị bụ ndị isi Igbo ndị okenye n'ana Igbo bụ ndị anọburọ n'ụnọ si ọlụ oyibo wee nata hmm, isi wee lutuzie fa ọ nọziala ana n'oche ndị ichie na-amaghị ihe agụụ wee batakwuo ife niile wee potokoo ụmụaka amarọzi nke a na-eme eme o nwerọ ife a na-eme n'ana Igbo nke m ga-eji Catholic Church nke m nọ n'ime ya nothing du na omenala Igbo megidela ụka ma ọ bụ ebe ụka nọ wee megide omenala Igbo mana e chee ntị kọwaa nya ndị mmadụ e wee ghọta ife bụ nke ebe nke ọbụla kwụnyere na ya e wee nwee ike wee chịkọnatakwa onwe anyị ọnụ ọzọ nsọ dị n'ọjị i kwulu kịta nke ebe a ga-ebidogodi bụ na ọ bụrụ na ọjị adụ n'afele n'ọ- na- n'ọkwa ọjị ndị nọ ebe anwa jide n'aka na ọjị anwa maala onye nwe ya na onye ga-awa ya na ọjị anwa ma onye ga-awa ya nọ ebe afụ Mm. mgbe unu jezi je megherie ife niile ebe anwa ka akpa asịsa ga-anọ wee jide unu niile ọjị dụ ka ọfọ ije bunye ọfọ onye bu ọfọ ọfọ maala onye aka ji eni onye ọzọ jeje bunye enye nya na ọfọ eruru n'ebe anwa etu anwa ka ọ dị n'ọjị so onye ọbụna kpachapụ aka n'anya n'ife ọnatalụchi ndị igbo ebe afụ ka anyị ga-anọ ga-ama chukwu ebe anwa ka anyị ga-anọ sọpụrụ Chukwu enwelụ m afa otutu ife a na-etu m bụ azị efeghị Chukwu tuo m azị efeghị Chukwu ka m wee zaa ya azị efeghị Chukwu ife ana-eme azị ịghọtago ụbọsị anyị gbarapụrụ ife mere anyị ka anyị bụrụ ndị Igbo ife mere anyị ka anyị bụrụ ndị Igbo ụbọsị anyị gbarapụrụ ife ndị anwa onye ọbụna nọzi nke aka ya hmm. na anyị tosiri ịnachigha azụ ka anyị jee tụtụọ ife mmọnwụ anyị dasịsịrị n'ụzọ ka anyị wee zuo oke ọzọkwa ka m debe ebe a ụbọsị ọzọ anyị ga-aba na em, eh, the compounds embodiments symbols of ọjị anyị emerie em, iweta eh, kedu afa ya ọjị in relation to culture tradition custom and religion anyị emerie then em, kedu afa ya kedu nke ọzọ ọnụnwa um, ịgbadata presentation presentation ịgọ breaking iche and sharing breaking yes emere sharing emere m ya today mhm so ị maakịa ebe anyị kwụsịrị ụbọsị ọzọ anyị esi ebe anwa wee gawa fada the ndewo aberrations ife mmegbu na ife na-adịrọ mma ọ nke nyanwa bụ nke ikpeazụ achọrọ m ka m si na aberration wee kọwaa ife bụ ọjị achọrọ m ka anyị mara ife anyị na-ekwu ka ọ ga-abụzi nụzie na a sị na nke na emeterọ ya onye anwa amalụ ife kpata na emeterọ ya ndewo ndewo fada biko ka anyị kụọrọnụ fada aka nyekwa ya um, onyinye um, akara ịhụnanya ọ bụrụ na ị na-emetụ aka na ekwentị gị aga m asị na anyị amụtala ọtụtụ ihe gbara ọkpụrụkpụ nke sitere na amamihe um, nke ụkọchukwu Adunchezọ um, bikonụ ọ bụrụ na ihe anyị mere ebe a taa masịrị gị gbaa mbọ na isonyere anyị na mgbe ọzọ anyị ga-anọ ebe anyị ga-eme ka ị mara um, mana dịka ihe omume nke m na-eme na online na TikTok na YouTube maọbụ ihe nkụzi nke m na-akụzi ana m akụzi um, e, kedu aha ya ụtọ asụsụ Igbo nke bụ grama na ụbọchị Mọnde niile mgbe o jiri ugbu a bụ mgbe o jiri mgbe ọ kụrụ otu nkeji nke ọwụwa anyanwụ Amerịka ma ọ bụ um, elekere asaa nke Naijiria nke bụ na kamgbe ihe ruru izu isii ihe anyị na-eleba anya bụ nnọchiaha dị n'Igbo anyị bidoro na nnọchiaha a na e wee na-elebazikwa anya na ụfọdụ nnọchiaha ndị ọzọ ihe mere anyị ji wee na-ekwu okwu nnọchiaha bụ na ọ dịkwa ka ọjị a fada na-akọwara anyị ọtụtụ ihe na-aga njọ Ọtụtụ ihe a na-ahụ n'ihe gbasara ide Igbo ka e sitere n'aka ụmụafọ Igbo. Ụmụafọ Igbo na-ederi Igbo, na-edejọ Igbo n'ụzọ niile dị iche iche na-agba anya mmiri. Um, so unu ga-ama dịka fada na-akọwara ihe gbasara ọjị ka o si emetụta ya n'obi mgbe ọbụla ọ gara na ememme o wee bụrụ na ndewo Usekwu Food thank you um, dịka m na-akwachi dịka m na-ekwu um, okwu mmechi biko na-emetụrụnụ anyị aka na akara ịhụnanya o ka ndị tiktok marakwanụ na ihe anyị mere ebe a na ọ wụ ihe bara uru n'ihi ọ bụ iji kwalite um, ihe ọmụmụ a anyị mụrụ n'ụbọchị taa nke bụ na mgbe ọzọ anyị zukọkwara wee tiktok ga-eji aka ha wee mee ka ọtụtụ ndị mmadụ wee na-abịa ọ ya mere anyị na-eji arịọ i nwee onyinye gift you can give to us gị nwee um i nweghị na-emetụrụ anyị aka n'akara ịhụnanya ndewo maka azụ ahụ nke ị nyere m ana m ata ya ebe a Usekwu Foods alright so nke bụ na dịka fada na-akọwa ihe niile a na-emejọ a na-emehie n'ihe gbasara ọjị otu a ka anyị nwa na ọ na-ewute anyị na mgbe ọbụla anyị hụrụ nwa afọ igbo dere igbo naanị otu ahịrị okwu igbo e wee dejọọ ya nke a na-ebutere anyị na ụfọdụ ndị mmadụ amaghịzi nke bụ nke n'ihe gbasara ide Igbo ihe dị otu a ka anyị chọrọ imezi n'ihi na ọ bụrụ na enweghị onye kwuru okwu ya ọ ga-abụ na tupu afọ ole na ole na-abịa n'ihu ị ga-ahụ na enweghịzi ụkpụrụ a ga-eji ede Igbo ya nwa mere anyị na-eji eme um, ụtọ asụsụ Igbo n'ụbọchị Mọnde niile um, dịka anyị kwuru ya a ga na-ewetara unu um, ozi ndị a n'ụbọchị Fraịde ana m akụziri ụmụafọ Igbo ilu ka e si amụta ilu Igbo ka e si amata nkọwa ilu Igbo nke a bụ otu n'ime um, amamihe Igbo ọzọkwa nke na-adịzi ka o nweghịzi onye ma ihe gbasara ya ụfọdụ uh, ụmụafọ Igbo taa a kọwara e kwuwere ha ilu ha echere ka a kọwaara ha ya ebe ha makwanụ ma ọ bụ maybe ha amaghị na nwa afọ Igbo ọbụla a tụrụ ilu kọwaara ya ndewo Maazị Ephraim um, nwafọ Igbo ahụ ego eji lụọ nne ya bụ gịnị o furu ọhịa oh, ndewo maka onyinye ahụ biko thank you alright so ya bụ na anyị achọghị ka ụmụafọ Igbo wee na-abụ ndị na-epiogharị na-amaghị ihe the wandering is getting too much wandering in the area of lack of knowledge of culture and tradition, wandering in lack of knowledge of the language, wandering in lack of knowledge of the history of Igbo people. ya mere ị ga-eji gaa na ịntanetị maybe na steeti na you hear Igbo young people saying a whole lot of what I will call nonsense

And this knows no mercy because it is lack of knowledge that is killing people. Mgbe mmadụ gara metụ aka n'ihe arụ na-amaghị ama, ọ wụ na mmụọ chọọ igbu, ọ ga-egbu n'agbanyeghị na onye amaghị ama n'ihi gịnị o nwere onye kwesịrị ka ọ kụziere ya mana ọ kụzierọ ya o nwere um, ọnọdụ o nwere provision for that person to learn but they did not learn. ya nwa mere anyị ji na-ewepụta ụmụ um, ememe a na nkụzi ndị a na online ka onye ọbụla n'ebe ọ nọ bụ nwafọ Igbo nwee ike ibido ịzọgharị ụkwụ na ịnụ ihe gbasara um, um, amamihe fada Augustine ndewo ana m ekele gị fada nke anyị anyị na-eji eme ọnụ ndewo um, so biko nụ ka unu cheta satọde ọzọ aga m ama ọ bụrụ na fada Adunchezọ nwere ohere ọ ga-esonyekwa ya ebe a anyị wee gaa n'ihu um, ebe anyị kwụsịrị n'ụbọchị taa biko nụ kụtụrụ nụ fada Adunchezọ aka na ihe niile nke ọ- nke ọ kụziri anyị n'ụbọchị taa n'ikpeazụ ọ bụrụ na ị nwere nwa na-eto eto bụ nwa afọ Igbo ị maara na ọ mụtachabeghị Igbo to the point of learning the Igbo proverbs um, ebe ọ bụla ị nọ encourage them mee ka ha bata na class anyị na-akụzi na Friday n'ihi na we will continue to do that. Um, anyị na-akpọ oku dịka anyị na-akpọ oku ndị nkụzi na-akụzi Igbo wee na-akụziri ha ihe ndị na-emepụta ihe um, na social media nke a na-akpọ content creators Anyị na-akpọ unu oku na ụbọchị um, ọ dịka uh, Sunday Monday nke bụ abalị itoolu n'ọnwa Disemba. Anyị na-ewepụta ọkpụkpọ oku ahụ mgbe na-adịghị anya anyị na unu nọkọọ ka anyị hụ ụzọ anyị nwere ike iji mekọrịta ihe rụkọ ọrụ ịkwalite Igbo na social media n'ihi na somebody people like um, Fada Augustine na-esonye anyị ebe a ị gaa na TikTok ya wee lee onyonyo ndị ọ na-emepụta ị ga na-ajụ onwe gị sị onye a ọ wụzikwa mụ na onye a so bụrụ onye Igbo n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a bụ ndị na-enweghị ike ịsụ Igbo otu nkeji nkeji abụọ na-etinye Bekee ọbụla mana i kilie ihe fada fada Augustine na-ewepụta ihe omume nke ọ na-ewepụta nkụzi ọ na-akụzi na ihe niile ị ga-anọgide na-ajụ onwe gị sị Igbo a nwere ndị e kere tinye ha Igbo n'ọnụ no enweghị Ọ bụ mmadụ iwepụta uche tinye uchu n'ihe ọ na-eme. N'ihi gịnị? Ebe ọ sọkwara gị gaa, ọ sọ gị gaa Rọshịa, gaa Amerịka lọta, ihe ị bụ gịnị? Nwa afọ Igbo. Ọ sọ gị mee ngọpụ mgbe o ruru ịjụ sị kedu ebe i si? O nwere ndị nke na-aza I'm from here. Ị ga-ama na i nweghị ike ikwu I'm from here N'ihi gịnị? E nwere ebe i si. Mgbe i ruziri na i nweghị ma ọ bụ na ị maghị ebe i si na ụkpụrụ na omenala na ọdịnala a na-eme n'ebe ahụ i si pụta, gị marazie na ihe akọla gị. Dịka ụfọdụ ndị nọ n'ụbọchị taa, ndị na-amaghị ebe ha si pụta, bụ ụmụnna anyị ndị a dọkpụrụ na ohu mgbe a na-ere ohu. ọ bụ otu n'ime ihe na-eri ha nri n'obi na-ewute ha because ha amaghị ebe ha si pụta even though ha ụfọdụ n'ime ha nwere ike ịsị gaa mee ihe a na-akpọ DNA wee o oh, esi m na Naijiria o oh, DNA m sị na m si na Afrịka mgbe ha mgbe a sị ha okay kedu ebe ọ na Naijiria ha enweghị ike akọwa ụfọdụ ndị na-agaru o oh, DNA m na-asị na esi m Imo steeti mana kedu ebe ọ na Imo steeti ha amaghị dịka Fada George kọwara anyị taa n'ihe gbasara ihe niile gbasara ọjị na-egosi ịdị n'otu na ndịkọta dịka Chukwu ji mee ya n'ala Igbo so nke mbụ na ọ wụ ihe kwesịrị ịnọ anyị n'uche mgbe ọbụla sị na ọjị na-egosipụta ịhụnanya na ịdị n'otu nke Chukwu tinyere ndị Igbo ya dịrị onye ọbụla na mma ya dịrị gị na mma Fada Adunchezọ Thank you. anyị ga-emechi ugbu a anyị na-ekele onye ọbụla sonyere anyị n'ụbọchị taa chukwu gọzie unu ka anyị hụkwa unu n'izu na-abịa abịa mgbe anyị ga-aga n'ihu na um, ihe ọmụmụ dị otu a ndewonụ ndewo